ihe jikọrọ akụkọ ifo ndị Igbo na ụfọdụ akụkọ ndị dị n'akwụkwọ nsọ gee ntị nke mbụ bụ mmiri izo akwụsị akwụsị o nwere akụkọ dị n'akwụkwọ nsọ nke na-ekwu na mmiri zoro akwụsị akwụsị ndị Igbo nwekwara nke ha Igbo nwere akụkọ ifo nke kwuru na mmiri zoro akwụsị akwụsị abalị asaa nke mere na azụ si n'elu na-ada n'ala ya mere mmiri akụkọ ifo a zoro abalị asaa na mmiri zoro oge nke Noa riri ụwa niile ha abụọ yiri onwe ha nke abụọ bụ akụkọ mgbe e nwere oge ọkọchị o nwere akụkọ ifo kwuru na Nwakaibeya nyere okonkwo mkpụrụ ji kama oke ọkọchị bịara nke mere ka ọkụ ala gbuo ihe okonkwo kọrọ ọ dịkwazi n'akwụkwọ nsọ mgbe eze ijipt hụrụ ọhụ nke enweghị onye ga-akọwanwu ya mana dịka akwụkwọ nsọ si wee kwuo ọ bụ josef si ụlọ nga bịa kọwaa ya wee sị na a ga-enwe oke ọkọchị afọ asaa ma nwekwa ihe oriri afọ asaa nke atọ bụ akụkọ eke kere ụwa na akụkọ Noa dịka e siri dee n'akwụkwọ nsọ na chineke kelee eluigwe na ụwa ụwa tọgbọrọ n'efu na nkịtị ị bịakwuzie gụọ akụkọ a kpọrọ Ọjaadịlị site n'isi nke mbụ ruo n'isi nke isii ị ga-ahụta na mgbe Chineke kere ụwa na mmiri jupụtara ebe niile akụkọ ifo Ọjaadịlị kwuru na Chineke na ihe e kere eke nọ n'ebe a na-akpọ igwe ala ebe ahụ ka ha nọ wee na-eche ka ala nkịtị site na mmiri pụta ka Chineke wee nwee ohere kechaa ihe niile ọ chọrọ ike n'aka nke ọzọkwa chineke bu ụzọ zipụ okpoko kama dịka okpoko ahụghị ebe ọ ga-ebe o puo nku ma bụrụ anụ mbụ na-efe efe ma chetakwa na ọ bụ nnụnụ bụ anụ mbụ Noa zipụrụ n'ụgbọ mmiri ịmata na ala apụtana dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo akwụkwọ nsọ kwukwara na e kere ụwa abalị isii chineke wee zuo ike n'abalị nke asaa ebe igbo kwuru na chineke kere ụwa abalị anọ nke bụ eke orie afọ na nkwọ nke anọ ma bụrụ nke ikpeazụ bụ gịnị akụkọ Moses na nke e nwere n'akụkọ ifo Igbo dịka akwụkwọ nsọ siri kọọ akụkọ maka nwa a kpọrọ Moses a gụpụtara n'akụkụ mmiri Igbo n'aka nke ha nwekwaziri otu akụkọ ahụ maka nwa a gụtara na mmiri ya bụ akụkọ ifo maka otu nwunye eze mmadụ niile kpọrọ asị ndị kpọrọ ya asị achọghị ka ọ bụrụ ya ga-amụtara eze nwa nwoke ha tinyere iwu nke sịrị na nwaanyị ọbụla dị ime ga-amụ nwa n'akụkụ mmiri na ọ bụrụ nwaanyị ka ọ mụrụ sị tụba ya n'ime mmiri mana ọ bụrụ nwoke sị kpọlata ya kama na mgbe nwaanyị a mụrụ nwa a tụbara ya n'ime mmiri ma mechaa gụpụtakwa ya ihe bụ isi sekpu ntị bụ na igbo nwere akụkọ ifo gbasara ebe a gụpụtara nwa a tụbara na mmiri ọkwa nke a tọrọ ọchị sonyebela ada igbo maka ụtọ ntị gị o ya gazie